Ndị be anyị ekene m unu, kedu ka unu mere? Unu anọkwa mma na-ekwe oyoyo? Mhm. Oge eruola mgbe anyị ji ewetara unu ihe nkụzi Igbo banyere Igbo, omenala Igbo. Mm? site n'ọwa YouTube nke Nwaada Nọọnọ Kpakpando hmm? ọkwa onye unu na-anụ olu ya n'oge awa nụ eji m n'aka na ihe niile na-aga ọfụma hmm? ekene dịlị Olisa n'ihi na mmasị ya ewezuga ya na onweghị ihe anyị pụrụ ime hmm? ekene dịrị ya n'ime ihe niile na-asịkwazi unu ngwa kpudebenụ nso unu bịa gere nke anyị ji bịa n'izu ụka hmm? isiokwu nke anyị bubata n'ụbọchị taa bụ gịnị ụlọ na ezinụlọ anyị ga-amụta okwu mbụ n'asụsụ Igbo hmm? ma anyị ga-ebido n'ụlọ na ndị ezinụlọ gị ụlọ that is n'olu oyibo home and family hmm? Ka anyị hụ okwu ndị anyị ga-amụta tata. Nke mbụ bụ mama, papa, ụlọ na ụmụaka. N'ikpeazụ n'ihe mmụta a, ị ga-agwakwazi m ihe a na-akpọ mother n'asụsụ Igbo. na-enweghị enyemaka ọ bụla hmm? iji gosi na ị na-amụta ihe anyị na-ekwu. Ngwanụ, nke a mbụ anyị na-ebido bụ gịnị? Mama. Mama pụtara nne. Kwuo ya. Mama. Mama. Mama. N'asụsụ Igbo, anyị na-asị mama maka nne ma ụfọdụ ndị na-asịkwa nne ya bụ mother. Okwu nke abụọ abụrụ papa. Papa pụtara nna. Ngwa sorokwe m kwuo ya. Papa papa papa papa bụ okwu a na-eji kwa ụbọchị ma nna bụkwa ihe a na-asị na ọ bụ ya ahụ papa pụtara father n'olu oyibo hmm?

ebe ndị mmadụ na-ebi that is eh, home n'olu oyibo house n'olu oyibo okwu nke anọ abụrụ gịnị ụmụaka ụmụaka pụtara children n'olu oyibo ụmụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nke nta ngwa sorokwa m kwuo ya ụmụaka ụmụaka ụmụaka ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu anyị na-asị ya na ọ bụ nwa that is a child n'olu oyibo ụmụaka abụrụ children ọ dị mma ka ị na-esonyere anyị na nkụzi anụwa gbakwazịa mbọ ka ị nenye anya n'okpuru ịfụ vidiyo ndị nke anyị megoro ebe anyị kọwaa maka otu esi asụ asụsụ Igbo n'uju ya kọwakwazie otu esi agụ abịdị mkpụrụ edemede Igbo nakwazi ụmụ ekene mfe dị mfe ị ga-amụta n'asụsụ Igbo dịka onye na-amụ okwu Igbo na-asịkwazị ka ị na-esonyere anyị na mgbe ọbụla maka anyị na-enwe mkparịta ụka n'ọwa YouTube a kwa ụbọchị mm? ndewo ngwa lezie ka ezinụlọ si dị e nwere mama papa ụmụaka na ụlọ ha n'olu oyibo a na-akpọ ya Mother, father, and children make up a home. Ya, nke a na-enyere anyị aka icheta okwu ndị a na-eme ka anyị cheta okwu ndị a ngwa ngwa. Ọ dị mma. Ngwa, anyị nwere obere ihe nnwale ncheta n'ihe anụwa anyị gara anyị kụziri ugbu a. Hmm? Aga m egosi gị ihe onyonyo. gwa gị ka ị kwuo aha ihe a tupu m gwa gị azịza ya chetakwa na nke a bụ egwuregwu mm? ọ dị mma ngwa ka anyị mụkwa kwuwekwa ihe anyị mụrụ ụbọchị tata anyị mụrụ gịnị mama papa ụlọ na ụmụaka Ugbu a, gwazie m gịnị bụ mother? Gịnị ka mother pụtara n'asụsụ Igbo? um Dee azịza gị na ma dee azịza gị n'akara nzaghachi ozi bụ comment section. um Echefukwana idebanye aha gị dịka na subscribe. debanye aha gị n'ebe akara subscribe pịa ya hmm? pịkwazie akara mgbịrịmgba nke a na-akpọ notification bell ka ị na-enweta ụda mgbe ọbụla anyị zisara ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ihe vidiyo nke izuụka ọbụla hmm? nakwazi ka ị na-abata n'ọwa anyị echefukwala ka ị kesaa ndị enyi gị ndị ihe Igbo na-amasị hmm, ndị ọ dị ka ha chọrọ ịmụ asụsụ Igbo i kesakwara ha ihe hmm, ọ dị mma ebe a ka anyị na-abịa na mmechi nke ụbọchị taa hmm, a na-asịkwazi gị ị nọrọzikwa ka i mee gịnị ka ị gwa ndị yard unu ọ ka bụkwa nwanne unu nwaanyị bụ nwaada Nọọnọọ Kpakpando hmm? ngwa ka o mesịa